o bɛ ne ɲɛ sira la ɛɛ batoma i tɛ jisuma dɔɔni k'i koliji la i b'a dɔn dɛ n'e yɛlɛla maa caman de bɛ yɛlɛ i nɔfɛ

ɲele naam kamanagan min bɛ ne kan bi hmm. a tɛ se ka ɲɛfɔ eh, batoma o ye mun kamanagan ye a tun bɛ fɔ ne batoma ɲɛna ko n ka n sigi yɔrɔ kelen ko n ka n taayɔrɔ dɔn ani n ka n kokɛyɔrɔ dɔn ko musomannin ka bonya a n'a ka danbe o y'a ka tafe bolo de ko n kan'o labila abada ne bolo ko juguya kan de don jaa nin kuma de don sabula ne ni cɛ min jɛra ne y'a sɔrɔ a t'o bɔ cɛya la hmm? ɲele ne ta kɛra siyɔrɔ ni dimi de ne cɛ a tɛ cɛya la batoma i bolo bɔ n kɔnɔ kan nin degun kelen min filɛ e kan nin tun bɛ ne yɛrɛ ɲele kan a bɛ cɛw kɔnɔ ko musow furukun ye cɛlasigi dɔrɔn de k'a sɔrɔ musow furukun ye dilan de ye ni dilan tɛ furu la o tɛ furu ye dɛ nka an bɛ maloya n'a ye de n'i dun y'i ka bana yaala dugukɔnɔmɔgɔw bɛ yɛlɛ i la ɲele e dun ye fura jumɛn sɔrɔ i ta in na batoma cɛkɔrɔba dɔ de tun bɛ yen ale ye ne ta fura bɔ nka sansi de bɛ fura in na dɛ a tɛ ɲɛ f'i k'i cɛ ɲininka n'a sɔrɔ a ma kulonkɛ kɛ n'o kɛra fura in bɛ nafa ɲa nka n'a sɔrɔ a ye kulonkɛ kɛ fura in tɛ nafa ɲa dɛ nka ɲininkali in kɔni ka gɛlɛn n'i y'a ɲininka ni min bɔra a la hali n'i ma taa cɛkɔrɔba fɛ yen ne ta dɔɔni bɛ ne bolo n b'o d'i ma o bɛ diya n yɛrɛ n yɛlɛ ni n taara n b'a lasigi ka kuma ɲɛf'a ɲɛna n bɛ sira ta yiri duman mɔlen ko ne t'o duman dun mana miiri n wolofa saya la mana kasi jugu bɛ yɛlɛ n na Toroden toroba bolo la yiri duman mɔnen ko ne t'o duman dun mana miiri wolofa saya la mana kasi jugu bɛ yɛlɛ n na toroden toroba bolo la yiri duman mɔnen ko ne t'o duman dun mana miiri wolofa saya la mana kasi jugu bɛ yɛlɛ n na ko toroden toroba bolo la yiri duman mɔlen ko ne t'o duman dun tɔrɔfɛ e den i ma i bɛ mun ɲini yan mun kɛra ma du cira subahanallayi duden bɛɛ sara ne kɔrɔkɛ fila sara o muso fɛnɛ fa donnen la ne ma sa eh ne kɔni ma sa n y'a mɛn Ni ye n yɛrɛ nalen so an ka taa so fɛn dɛ i b'a dɔn fɛn min bɛ ne dabali ban wa sanga ni wagati ne de b'a mɛn jatigiw da kɔnɔ eh, ko eh, u furumusow ye dilan tigɛ u la he cɛ nin ye barikaban kuma dan ye sa e bɛ se ka muso furu cogo di o ka tila ka dilan tigɛ i la o tuma la o cɛbakɔrɔ ye fila ye so kɔnɔ dɛ ni ne kɔni ni ne ye muso o muso ta i b'a to ne ka damada ma de ɛ muso furukun ye fɛn min ye n'e ko k'o tɛ k'i la ɛ i bɛ to i fa fɛ yen dɛ walahi. e ye ne ka jelikɛ faama kumaba man ɲi cɛ la. ale ta ye kɛwale de ye muso de kan ka kuma ɛɛ ne y'a faamuya sisan e b'a fɛ ka min fɔ ne kɔni tɛ dɔ wɛrɛ dɔn n'i y'a kɔrɔbɔ diɲɛ don o don ɛɛ a don i b'a dɔn k'a fɔ ko jelikɛ k'a bɛ fɛn wɛrɛ dɔn mun ni dilan tɛ kelen ye sokɔnɔna bɛ tigɛ cɛ min na o cɛw bɛ yen dɛ a bɛ f'olu de ma cɛbakɔrɔ jitɔ cɛbakɔrɔ man ka kɛ jitɔ de ye o n'i kɛra cɛ ye dɔrɔn fo cɛya kɛwale de ka k'i la e ka kɛ cɛbakɔrɔ ye sanga ni wagati guloki de bɛ e la nka so kɔnɔ taafe b'e la ni n'o ye cɛbakɔrɔ la hali i ka sa i tun man ka bange yɛrɛ e yɛrɛ ɲɛ tɛ ne la aa jelikɛ n'i kana kuma ɛɛ sisan sɔrɔfɛ ne yɛrɛ filɛ cogo min n'i yɛrɛ ye ne ye dɔrɔn hali n'i t'a fɛ ka yɛlɛ dilan sanfɛ n kɛcogo walahi i bɛ boli ka yɛlɛ dilan sanfɛ e yɛrɛ de b'a fɔ ne ye k'an ka taga a fɛ ne t'a f'i ye koyi a bɛ faamu jelikɛ ɛɛ n ka sɔrɔfɛ ne yɛrɛ b'i ɲininka o e filɛ nin cogo min i cɛ ka ɲi i nisɔn ka di i jeli man ka di wa hali ni dibi yɛrɛ dibi ka bon diɲɛ don o don n'e donna dibi la a bɛ kɛ yeelen ye e n'i ka saramaya e bɛ sɔn ka dilan tigɛ ne la muso ɲɛnɛma man ka sɔn o ma sa o fana ye cɛ jelikɛ ye mhm. muso ɲɛnɛma si man ka sɔn ka dilan tigɛ a cɛ la eh, i y'a ye dɛ eh, gansan m'a kɛ ne y'i ta koyi ne y'o de fɔ e sɔrɔfɛ e kunkolo tɛ muso o muso kan da la eh, diɲɛ ka bin o kan dugu in falen don musow la koyi nka dugu in kɔnɔ yan ne y'o de fɔ n ko muso bɛ yen musokɔrɔ bɛ yen npogotiginin bɛ bɔn kunna bɛ yen ne y'e de ta e de dafalen don wa e de selen don. o ye filanan nabaliya ye. ɛɛ filanan wa ka taa filanan ta o tuma danga bɛ n kɔ wa n ko dangaden de bɛ e ɲɔgɔnna to a bolo ka taa filanan ta. i ko ten dɛ. ɛɛ. an ka sigi ka ko tɔ lajɛ. ɛɛ sɔrɔfɛ n y'a dɔn bi ɛɛ.